Akutitu anali Dorothy Kingstoniyo, mkazi wake wa Zezeyo, amene adamuwaza mbama Zeze Kingston. Kuwaza ndithu khofi hala! Nthawi imeneyotu akungotsika pa siteji kumene, ndiye kuti mwinanso fanzi inathanso kuona Zeze atawazidwa khofi. Kumati, ah, anthu amenewa kodi si oti ali pa banja? Zinakhala bwanji kuti akakutumulani ku stage konena kuti tiku show songatuko? Zinakhala motani kwenikweni? Akutitu uyoyotu Zezeyo anapezekotu walandiranso mkazi wina pa stage po nkuimba nayenso. Mkaziyo osakhalanso ex wakenso ngati uyoyo. Mwaiona imeneyo? Hey, makosana, pajatu ndinanena kuti ndibwera nayo ina yake ndikuyiphikaphika ndi imeneyitu ndithu yokhudzana ndi Dorothy Kingston mkazi wake wa Zeze Kingston oyimba uja anayimba nyimbo yoti ndasankha kusangalala ameneyoyo ndithudi Eh, nkhani ndiyonena kuti no magayizi amenewawa zangolulika makamaka kuyamba dzulo kunena kuti no Akuti Zezeyo anaombedwa khofi ndi mkazi wakeyu ndiye kutitu panali pa stage pamenepo atangotsika kumene ku show kokaimba kuja malo aja amene amaimbira aja anthu kumati basi kumaombera mmanja kuonerera show anangotsika ndikuombedwa khofi. kumadabwa kuti zinakhala motani ayi tingokuonetsani ka video aka kameneno katengedwa ndi a Nyali Music amenenso amapanga run eh, channel cha panopa ndithu amati za nyimbo amenewotu anapezeka zoti amacheza ndi zeze ndipo anaulula yekha gawo ili tingoonerapo ulemu wanu ma guy a nyali Inuyo nose achina KBG we know you always do good, ma guy awa amagwira ntchito kwambiri kumbali ya music and ali ndi zida zamphamvu so beautiful keep it up zomwe mukuchita. Chabwino tionere limodzi kameneka kenakono tifotokoza bwinobwino aka ndi kambali chabe.
ndamaliza performance eh. amweni tsika stage ndangotsika stage yangu chonchi ndangomva what mbama amweni from who ah president da da mai mai mai pa iwe bwanji sokodi ili siwepo chamo ndi chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi akutitu anandiwaza mbama mayi mayi mayi mayi anali ludolo angakhalenso ndani akuti dorothy mkazi wakeyo tu ndithudi pali nkhani ziwiri zitatu zimene tikufuna tikambe koma tithokozebe awa a ku Nyali Music Za nyimbo eya TV amene akwanitsa ndithu kutipatsira kadzeni kameneka zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito yomwe mukugwira kumeneko ulemu wanu. Ma guy mungathe kukaonera nde kuti no clip yonse kuchoka ku za nyimbo TV mukangosecha mukaiona bwinobwino yonse imene amafotokozera koma ife tingofotokozako motere kunena kuti Awawatu amene tikuwanena kuti a zanyimbo TV wa, Nyali Music I think, amenewawa amapanga ma podcast kucheza ndi oyimba nde amacheza ndi Zeze Kingston ndi amene anayambano kufotokoza kunena kuti ah, ndizotitu ndinamenyedwa mbama ndi mkazi wanga yemwe nditangotsika pa stage ndamaliza kupanga perform. Show yake inali ya ndani? Inalitu ya nyauyo eti? Eya uja ndithu amapanganso naye amati Mijedo Corner, Vile Keke. Eya ameneyoyo ndithu ndi comedian komanso host. Kunapezeka zonena kuti ku show kuja basitu akuti chomwe chinachitika nde iyeyu Zeze Kingston yi akuimba akuimba, Akuti nde kunabwelano nde kuti no mkazi wina amene no ndi ex wake wa Zeze mkazi wake wakale chibwezi chake chakale uyutu malinga ndi mmene anthu amakambila akuti dzina lake ndi Temwa oyimba so ndithu amati Temwa chabwino nkhani ndiyonena kuti Anthu awa adali pa chibwenzi kalekale kenako nkusiyana zimachitika zoterozo kenako kupita kwa nthawi Zeze adapezeka kuti wakafunsira awawa a madam a Dorothy cash madam amenewa basi ndikukwatirana nawo eti nde kupezeka zonena kuti basi inu pa stage paja zinachitika motani akutitu uyuyu Temwayi amadziwa zoti sangakaimbe pa stage ndi Zeze Ex wake opanda kuteng kutenga chilolezo kuchoka kwa mkazi wake wa zezeyo yemwe ndi ndani ndi Dorothy uyuyu cash madam nde unapezeka kuti anakampempha ndithu maulendo angapo komano Dorothy yo anakana then kunapezeka zonena kuti basi ino atangosunthapo pang'ono Dorothy kunapezeka kuti Temwa uja wakadumphira pa stage paja nkukalanda microphone kwa munthu wina kuyamba kuimba ndi zeze pati pamene pajapa ndithudi Zimenezo ndi zimene zinapangitsa zonena kuti no mkazi wake wa Zeze Kingston, Dorothy Kingston, anakwiya no tsopano kumdikira kuti oh umalize kaye kuimba ukamaliza undipeze pansi pano. Atangotsika pa stage paja ndi pamene no ndekuti no uyuyu Dorothy anamuwaza mbama. Zeze kunena kuti aah wapanga zinthu zofoira kwambiri umalolera zimenezo bwanji? Of course Zeze amanena kuti nde ndinakapanga bwanji pa stage po munthu uyuyu wafika nde basi ine ndinangoti ndingoipatsa moto basi mwaiona mmene ndi mmene inapezeka zoti anawazidwa mbama choncho. Now zapezeka kuti nkhani zija zaululika uyuyu ndekuti Dorothy Kingston yu. ameneyotu wavomeleza kunota ndizoonadi, of course 50% ndikumblema ndani zezeyo 50% so ndikumblema ndekuti mwina mkaziyo kapena chani chani chifukwa chonena kuti namukaniza asakaimbe ndi zeze koma anakakamila ine ndangosunthapo kuti ndipite mwina mwake eh, ndipite ku restroom etit amatero kaya ndi ku bathroom kenako basi pobwelera ndizipeza zonena kuti ii Mkazi uja ali pa stage ndi Zeze. Zukhala bwanji kodi? Nawe noti Zeze unali ndi mphamvu zonoto umayenera nde kuti no umusunthe ameneyo asabwerepo koma iweyo unapezeka kuti unamuvomera mpaka nkuyimba nayeso pamenepo zithunzi zinazo muzizionaso akuyimba limodzi kuti ayi zinali zochotsa ulemuso zimenezo 50% fana udalandiraso chani khofi mbama ndithudi. Now anthutu pomakamba akunena kuti ohoo mwaonanotu tsopano nde kuti Zeze yi Si bread winner si amene amasaka chakudya iyayi munthu wake osaka chakudya m'banja m'menemo mtsogoleri wa banja limeneli ndi Dorothy ndi mkazi wakeyu ndichifake zikuchita kuonekelatu pati pamenepapa ndipo ena kunoti ife takhala tikunena zeze ameneyiyi ndizoti amalangidwa m'banja m'menemu chani amaona zikhomo ee komano amangofuna azizibisa cha cha chani koma ndoti akuzunzika mmenemo chani chifukwa nde kuti no amachita kulamulidwa ndi ndani ndi mkaziyo chani chani zambirimbiri enaso akuti andapite koti government chani ee muli zambiri zomwe zikuzungulira kunjaku anyways ife paja timatsatira chinachonse chomwe chikuchitika mdzikomu pali zifukwa zimene tabweretsera nkhaniyi Ndoti mbali inayi Alexis Kamangira nayeso akufwanthamulaso zinthuso kulimbanaso ndi amene wawo achina achina Kingston amene wawo Zeze Kingston ndi mkazi wake Dorothy akuti tsiku la valentine kunapezeka zonena kuti no Zeze Kingston anatenga galimoto yanyuwani kumugulira mkazi wake Dorothy mwaiona imeneyo Ndietu kunali kudzachita kujambula kuonetsa pa mbalambanda mavidiyo chani iyayi zeze wamugulira mkazi wake galimoto anthu iyayi komatu mamuna atu nde azipanga choncho osati zitsiru za amuna zinazi iyayi eh, tinatukwanikaso ta amunafetu mwaiona eti komano nde kuti no Alexis Kamangira wanena kuti iyayi galimoto imene ija sizoti inagulidwa yanyuwani inagulidwa kalekale mu 2019 Anthu awa anangobwera basi ndikuivekera number plate ina kaya anakaipentetsanso basi ioneke ngati yanyuwani nkubasi kubwera pamene paja ndiye kuti ndikupatani ndikumapezeka zoti kumazionesa ngati yanyuwani inagulidwa mu 2019 ndipo oyigulayo anayiswa ndiye kuti akuti blesser ka blesserso wa madam waso tikamba pakuterotu i amwene kuno kwathu kumachitika zinthu eti chabwino akunenatu choncho kunena kuti A Blesserwo ndetu kukhala akuti kaya ati akuti Collins Magalasi kaya ankagwira ntchito ku MERA nthawi imeneyo nde kunapezeka zoti kaya kaya anakagula galimotoyo kaya nde sadalipireso akuti misonkho chani pamenepo pamene pankabwerera nde kutino Alexis Kamangira paja iye amakonda kulimbana ndi magaye amene amachita za katangale choncho zotoo akuti anakagula ndekuti imene ijayi tikukambatu izi ndi zomwe zikuzungulira kunjaku eti Eya, i, popanda kutsimikizika, allegedly, mumve zimenezozo. Zo, bu- izizi palibe zoona kuti kapena ndi ma official chani awawa. Koma za milanduzo nde ndizoonadi anthu anayankhadi milandu zaka zambuyo zapitazo mpaka anakokedwa pa khoti amene iyo Cash Madam yi ndekuti ndi uyoyo akunenedwa ndani uyu Collins Magalasi yu amene ankagwira nthawi imeneyo ku MERA mwaiona bungwe cha Malawi Energy Regulatory Authority. Nde akunena kutitu zinayenda motero anamugulira ndekuti uyoyo blesser yo kukhala Collins allegedly anapezeka zonena kuti no watenga ndekuti ndikukatani ndikukamgulisa kukagulisa ndekuti ndani kukagulisa kukagulira galimoto Dorothy allegedly so tizingonenatu choncho nde kupezeka zoti basi 2019 imeneyo Dorothy nkuitenga galimoto ija akuti basi ukaikonzesa kukaionesesa bwino ngati yanyuwani kuza kumpasa Zeze Zeze ukhale ngati umandipatsa galimoto ndiine ndiiweyo kundipasa ine ndekuti pamenepopo zizaoneka ngati kuti wandipasa mphaso pa valentine magaye all this allegedly zingatheke kuti mwina make anagula galimoto yanyuwani sitikuziwa koma zimene zikuya ndiziti ndi zimenezozo now nkhani yomwe ikuzungulira ndi imeneyi funso ndilonena kuti Kodi nde kuti pamene papa amatsogoleradi ndi mkazii? M'banjamo tidziti amatsogoleradi ndi mkazii? Anyways tizisiye uko tinakamba kale zonena kuti vuto la anthu awa chilichonse amangoonetsanso pa mbalambanda mm chifukwa chomwe ndabweretsera nkhaniyi nchotani? Banja limayenera lizikhala ndi ulemu wake. Vuto lomwe limakhalapo masiku anowa ndi social mediayi kuphatikiza brand ndi moyo wanu wa personal. Palibe kusiyana pakati pa zomwe mmachita pa internet ndi zomwe mmayenera muzichitano kunyumba kuti nzosiyana. Yaah ineyo ngati Justin ndine osiyana ndi Justin Tech ndi inanso ndimati ndabwera pano pa Justin Tech osati ndabwerano ine Justin pamalo panga ayi iyi ndi Justin Tech nthawi imene ndasiya kuyankhula pa microphone pa kuoneka ndekuti pa screen po basi. Ndine Justin amene ndili ndi surname yanga, ndili ndi okondedwa anga, ndili ndi abale anga koma ena ndi enawo nde kuti simukuwadziwaso, mwayiwona imeneyo chifukwa chani? Imeneyo ndi personal life yangano tsopano, moyo wangano ngati no wa private eti? Zimayenera kumakhala choncho koma vuto ndikuphatikiza zinthuzi! Nde awawa china chilichonsetu amaonetsa, nyumba mwawo amaonetsa, ma fridge amene ali nawo, ana awo, chani china chilichonse, ma TV omwe ali nawo amakhala kujambula nkumaonetsa ee? Kuyika zithunzi, muzisiyanitsa zinthuzi, mapeto ake zimakhalano chonchi. Nde kuyipa kwakenso apapa tikubwera kuzapanga emphasize nkhani yonena kuti ndekuti ulemunso ndekuti anthuwa samapatsananso, chifukwa ngati amafika pomenyana pagulu, banjatu limenelo, kumenyana nde limambama ee? sizimayenera izikhala choncho yayi nde ndinu kale otchuka kale mumafuna muzizitchukitsa nde mukumenyananso pagulu bwanji inu kuugwira mkwiyowo mukatengetsane ku kuchipinda eh kaya mukaona kuti mukapanga bwanji koma mukakafika kaya kumpanda kwanuko osiyana nkunena kuti no ama anthu akuona nde kupusanso kwa, kwa uyuso nayenso akazitchulanso pa podcastinso iyayi adandimenya mbama chani ah, iwe zina zake sitimazitchula iyayi pali zina zake timazisunga what we keep for ourselves mwayiona sitimangowulula china chilichonse iyayi pali zina zake timazisunga ifeyo zathu zimenezozo thats me kuli oyimba wina wake timamuti Sarkodie eh, ena amati Sarkodie ngwaku ghana ndi the best rapper in africa amapanga rap bwino kwambiri wa hip hop Ah, amapanga amakamba pa podcast inake kunena kuti chabwino ndimakonda zakuti zakuti zakuti zakuti ndiye mtolankhani ankamufunsa "Ah, zimenezo nzotani anangoti "Ah, ah, ah, ah, ah." pamene pokha nde imeneyo ndi take away ah ine sindingakupaseni amwene choncho ndi chinthu chimene chili ngati cha private changa amwene moyo wanga pano paliponse uli pa public ku africa kuti kuti anthu angokamba za ine kuchita kudziwa kuti mkazi wanga ndi uyo Mwana wanga ndi uyo. Nde, pali zina zake, nde ichi chokha cho, ichi chokha chonde, ndi chimene ndingachigwire ngati changa chimene anthu ena ake samadziwa, ndimangoziwa ndekha. That's it. Pakuyenera pazikhala zina zake zomwe no, ndi zanu zanu basi. Mukakangana sizoti zizibweranso pa mbalambanda. Now sizikungopita kwa achina Zeze Kingston wa ndi mkazi wake, zikupitaso ndekuti Ngakhale kwa mabanja amene, osati inu nde kuti mwakangana wina aliyense aziwe, pali zina zake zimangofunika zithele kwa kuchipinda komwe kuja pakati panu osati nde kuti wina aliyense adziwe kuti zakhala motere, ah, zikuyenda motere, ayiso, mumakhala pamene popo nde kuti mukuchotsano tsopano chiyelo cha kubanja, fa, banja limayenela likhale sacred, banja ndi loyela. Mwaiona, nde mmakhala mukuchotsa chiyero chakeno pamenepopo. Chifukwa mukuvundula zinthu zimene mukuchotsa zimene zili ku chipi, zakuchipinda nkuzipititsa nde kuti kuchani kwa mbalambanda. Ndimachezanso ndi Ras Solomon, tikupatsani episode imeneyo week ya mawa. Amakambanso nkhani zomwezinso zonena kuti iyayi, pali zina zake osamangomenyana iyayi. Mudzamuonera akufotokoza bwino bwino. Osamangokangana pa gulu koma zizikhala zakuti zakuchipinda. Anafotokoza bwino Rasta uja, komano tingokamba chonchi kunena kuti zomwe zikuchitikazi sizikuyenera zizikhala chonchi ai mabanja mmati amapatsana ulemu zina tizimazisungakoni ndekuti kwa inu nokha uko osati kumabweresaso pambalambanda nde tikamanena kuti mun mukupanga zinthu moduka mutu muzinenanso kutitu tikukudanisotu mwaiona imeneyo anyways timangofuna tikupaseninso kameneko kamene kama trenda kunjaku paja timakhalanso tikumayenda nanu zimene zikuzungulira kunjaku yaa kufikiranso ndekuti mu nkhani ina yomwe tikhale tikupatsani akutitu.